Ди лъэпкъ музейм щагъэува пшынэ гъэлъэгъуапӏэм и фӏагъ хъуам теухуауэ жыпӏэмэ, зэи Зэрыкавказ Ищхъэрэу къыщымыхъуа ӏуэхугъуэщ. Къызэгъэпэщакӏуэхэм къахузэщӏэкъуэ къагъэнакъым, псом хуэмыдэжу апхуэдиз пшынэ. Ар мычэму къыхагъэщ гъэлъэгъуапӏэм и гугъу щащӏкӏэ. Мы пшынэхэр зейм Шэпэр Алан, мыхэр зыхуихьэс къудейкъым. Ахэм дэщӏыгъуу къокӏуэ пшынэм теухуа псори, щӏэныгъэри, щӏэинри, хуабагърэ гуапагъкӏэ гъэнщӏа хъыбархэри. Ахэм я гугъу щищӏкӏи, къиӏуатэми хуэмыӏуэтэщӏ Алан. Жиӏэм ущӏэдэӏуми, пщӏэ зыхуегъэщӏ. Шэч хэмылъуи, щапхъэ зытехыпхъэ ӏуэху бгъэдыхьэкӏэщ. Сыту пӏэрэ мы пшынэхэр мыуэдиз зыщӏэпхъумэм и щхьэусыгъуэр?
Мыкӏуэдыжын щхьэ сохъумэ? Екӏуэтэкӏащи, мыбгъунлъэпэн щхьэ сохъумэ? Нэгъуэщӏ щхьэ зыри сохъумэ? Мылъку щхьэ къежьа ӏуэхуу зэрыщымытри гурыӏуэгъуэщ, ауэ уоплъри, Зэщхьи хуэдэщ. Я щӏыкӏэкӏи, тобэ ирехъуи а зы илъэс бжыгъэми ящӏа гуэрэхэри хэту къыщӏэкӏынщ. Зы лъэхъэнэм ящӏа жыхуэсӏэщ. Зэмыщхьу зыгуэрэ зыхуэпхьэсмэ, ар гурыӏуэгъуэщ. Ауэ зэщхьри куэду хэту, Зэщхьу щӏыхэтыр лъэхъэнэкӏэ зы лъэхъэнэ щыпщӏкӏэ, фабрикэ, заводхэм ящӏ целлулоид жытӏэн, пластмасс жытӏэн, ухуей-ухуэмейми зытохуэ, къекӏуэкӏ тыкуэным щӏэлъыр. Абы нэмыщӏ щэкӏ трашхэхэр. Мыкӏэ хэт фэ, хэт кожзам жыхуаӏэ модэ, ахэри зытохуэ, мыкӏэ гъуаплъэ, жэз, пкъралъхьэхэр зытохуэ. Ауэ, ауэдэу жыжьэу уеплъмэ, хэзымыщӏыкӏым декӏэ псори зэхуэдэнкӏэ хъунущ. Инагъкӏи зыхуэдэнкӏэ хъунущ, и фэкӏи, и теплъэкӏи зыхуэдэнкӏэ хъунущ. Ауэ ӏэмал иӏэкъым, зыхуэдэу мис митӏу зы дыдэщ жыпӏэну, зы пшынитӏ хэткъым мыбы. Я ӏукӏэмкӏэ зэрызыщхьэщыкӏыр. Уи фӏэщ быду щӏыи я ӏукӏэкӏи зэщхькъыми, зыхуащӏам дей щыщӏэдзауэ, зыщӏам дей хэту нобэ къыздэсам теухуауэ а псори зыщӏиубыду мыбы я ӏукӏэкӏи, я лэжьэкӏэкӏи, я нэгъуэщӏкӏи, жьы ӏыгъыкӏэкӏи зэщхькъым, зыри хэткъымэ. Псалъэм папщӏэ, Афэщӏагъуэ Ӏэмырбий мыгъуэ Хьэтӏохъущыкъуей дэсащ пшынащӏэу, пшынащӏэ ӏэзу. Ӏэмырбий и пшынэ куэд хэтщ мыбы. Иджы мис мо ӏэпэхэм ущеплъкӏэ, Нэхъыбэри хужьи куэди хэтщ, Ӏэмырбий и пшынэхэм удзыфэ куэд урохьэлӏэ. Иджы еуэри сэ Ӏэмырбий сыхуэзэжакъым, ауэ Лэусэн и къуэм къызжиӏэжауэ щытащ, ӏэпэм тришхэн имыгъуэту, жи, сабынылъэ тыкуэным а зэманым щащэ. Сабынылъэр, жи, хуигъэзатчи абы тепшхэ хъууэ. Иджы а удзыфэхэм сыщеплъкӏэ, а си нэгу къыщӏэувэж занщӏэу Ӏэмырбий ищӏа пшынэхэм. Пшынащӏэхэм я гъуэтым теухуауэ, езым я еплъыкӏэ теухуауэ ауэдэу ягъэщӏэрэщӏэж, ауэдэу пкъралъхьэу щытащ. Ащи зэщхькъым, зэщхькъым, хэт бзиплӏ илъщ, хэт бзих илъщ. Ауэ дэтхэнэ зыри къапщту занщӏэу уеуэ хъуну хьэзырщ, псори щӏыжагъэххэщ, Ары. Мис модей зы пшынэжь къызэрытӏэрыхьа щӏыкӏэм хуэдэу зыри едмыщӏэу къэдгъэна щапхъэ хуэдэу хъун щхьэкӏэ, мыбы нэхъыбэр ауэду, хэт пкӏэунэ кърахыжау, дзыгъуэ еуау, и кӏуэцӏым исагъыу, хуеймэ, хэт щӏыунэм кърахыжауэ, иупсэпсыхьау ауэду, мо ӏэпэр зытелъ пхъэхэр дгъэвэжрэ захуэ тщӏыжу сэ сщӏэм ауэдэу зытедгъэувэжа пшынэщ мыдей плъагъухэр зэрыщыту. Иджырей хьэпшып, иджырей ӏунэ, гъущӏ ӏунэ ахэр езмыгъэкӏуалӏэу япэм щыӏа аккордеоныжь жыпӏэмэ ауэдэ гуэрхэр къэдгъуэтыр абы къапкърытхыу а ӏунэхэр мыбыхэм япкърытлъхьэжу, мис ауэдэу зытедгъэувэжа пшынэщ мыдей плъагъухэр.
Ярэби, а пшынэр зэпэщ хъужынымкӏэ хэт сэбэп къыпхуэхъур, Алан?
Мы пшынэм и бзэр зытриухуэжу, пшынэм елэжьу куэд щӏауэ мы ӏуэхур зэрихуэу Гречкин Анатолий, жери Налшыч дэсщ зы лӏыжь хъарзынэ. Куэдкӏэ сэбэп къысхуэхъуащ ар мы ӏуэхум теухуауэ. Сэри зыгуэрхэр изощӏэ, сэ схуемыщӏэ нэхъыбэр ауэдэу абы ирищӏэу, ирихьэлӏэу ауэдэу щытщ. И бзэр зытеухуэжынкӏэ, нэгъуэщӏкӏэ нэхъ гъэтэмэмыжынкӏэ. Нэгъуэщӏ зыри хэӏэбакъым.
Уэ и теплъэм уоӏусэ, и макъыр зытеухуэным? И бзэр, тӏэ, и мор инструменткӏи хуэщӏауэ, и ӏэщӏагъэр абы ехьэлӏауэ щытщ. Ар мыдэ институтми епхауэ щыта, фортепиано сытхэр, роялхэр зытриухуэу щыту, мы пшынэми хищӏыкӏыу ауэдэу щытщи, и бзэ ӏуэхукӏэ сыткӏэ ар нэхъ йолэжь, мыдрей и теплъэм сэ солэжьыф.
Алан, уэркӏэ мыхьэнэ гуэрэ иӏэ? Мыр ӏэмал имыӏэу адыгэ гуэрым ӏэщӏэлъауэ щытын хуей? Е хэт ӏэщӏэлъауи щрырет, пшынэжьу щытмэ, си нэ къыфӏэнагъэххэмэ къэсщтэнущ жыпӏэрэ хьэмэрэ ӏэмал имыӏэу мыр адыгэ унагъуэ илъауэ щытын хуейщ жыпӏэрэ?
Хьэуэ, Жан, ауэдэ гупсысэ абы теухуауэ сиӏэкъым сэ. Муэдиз мыщӏэ хъуари, мыбы зыгуэр еуэжу, мыбы зыгуэрым къигъэсэбэпу ауэдэкӏэ къыхыхьаӏым мы коллекцэм зыри. Мыбы псори ящэжыну, зэрамыхьэжыну, нэгъуэщӏыну, мис ауэдэу кӏэщӏу бжесӏынщи, зыми залымыгъэкӏэ и дей къыщысщэхуа хэткъым мыбы. Залымыгъэкӏэ мы къызомыщэмэ сылӏэну къэсщэхуау зы пшынэ хэткъым, уфӏэщ быду щӏэ. Мыр къызомыщэ, мыр уи анэ еящ, мыр уи анэшхуэ еящ, мыр уи унагъуэм игъэлъыж. Мыбы уи бынхэр хуеижынкӏэ хъунущ зэманым, щхьэ пща къыбжаӏэжынкӏэ хъунущ, ажесӏэу ауэду къызаща нэхъыбэщ мыбы хэтыр. Хьэуэ, дыхуейкъым, деуэнукъым. Сэ лӏэныгъэ сиӏэ, сэ модэ лӏа сиӏэщи, пшынэ къэсщтэжынукъым. Сыт щхьа зи унагъуэрэ, абы и быныж къэна? Абы тӏэкӏу зэман дэкӏмэ, моуэ теужмэ, тӏэкӏу е ухуеуэн, е уэри уи гум зыгуэр дихун, уи закъуэ ущӏэсу пшынэ моуэ зэрыбгъэшхри, нэгъуэщӏын, зы гукъыдэж гуэр къуитыжын, е зыгуэр жепӏыжын, е зыгуэр къыбжиӏыжын, зыгуэр уи гу къигъэкӏыжын, зо. Ауэдэу сызэмыпсэлъауэ куэди яхэткъым. Ауэ, хьэуэ, уэ къыумыщэхумэ, тщэнущ, дауэду щымытми, жаӏэу, мис ауэду къэкӏуащ нэхъыбэ, ауэдэ пшынэщ абы хэт. Мы уи пщэ щыдэлъым дей сэ пщӏэрэ, зы, дау, мыз, сэ сыпсэуху зыгуэр хуэзэн, ауэ аркӏэ сыт къащыщӏынур, жыпӏэу, мис ауэду, а упщӏэм сэ сишхыу, си сиукӏыу ауэду щытщ. Уеблэмэ пшынэ закъуэ фӏэкӏа, уэ зэрыпщӏэщи, пшынэ закъуэ фӏэкӏа зыхуэзмыхьэсу щытами, зыгуэрт, ауэ мы уи анэм и пшынэ уи дей щӏэгъэлъыж ӏэхъусу, селъэӏуу. Ауэдэ, ауэдэ хэтщ, ауэдэ. Мы закъуэр кӏэщӏу жысӏыжын. Мис модей зы пшынэжь тхьэӏухуд жьы дыдэ. Иджы ар, пшынэр, сэ къыщысӏэрыхьэм щыгъуэ, щэкӏ езы фызыжьым зэрызыкӏуэцӏипхам хуэдабзу щэкӏ хужь гуэрым кӏуэцӏыпхэжауэ, япэм зэрызыкӏуэцӏапха, зей зэрылӏэрэ зэрызыкӏуэцӏамыхар плъагъуу, ауэдэу кӏуэцӏылътэ. Еуэри щӏалэ гуэрым ар къысхуешэ. Звонит къищӏри, дызыхуэзар мыр мыра, мыр мыра, ди бабушкэм еяр, сщэжыну. Хэт уи бабушкэ, и цӏэ, унэцӏэ, нтӏэ сэ сотх занщӏэу. Хэт еями згъуэтыр, хэт.

Мыра зызея, жери сегъэтх, ухуеймэ ди анэм еупщӏ нэхъыбэу къыбжиӏынщ, жери и анэм и телефони къызита. И анэми забдей занщӏэу щыту звонит хуэсщӏщ, сепсалъэри, Мыр мыра, мыр мыра? жери сигъэтха. Зызеяхэр, нэгъуэщӏар езым и цӏэр арати, сэри езым и телефоныр сохранить сщӏа, выставкэ диӏэ хъумэ жысӏэри. Еуэри ахъшэ зыӏэпыдохри дызыбгъэдокӏыж. Зэман докӏ, Сэралъпхэ выставкэ щекӏуэкӏат. Абы щыгъуэ Щэныкъуэм щӏихъу пшыну згъэлъэгъуауэ щыта. Моди зыкъутэкъымэ. Япэ Нэхъ дыдэ мащӏэт.
пшынэхэр щыбгъэлъэгъуауэ Нтӏэ, нтӏэ, нтӏэ, нэхъ щытарэ, мащӏэт атэ. абы щыгъуэ. Арати, звонить хузощӏ къезгъэблэгъэну. Сыгуфӏу мы выставкэр къызэхъулӏа. э, Фи пшынэр хэт? Уи анэм и пшынэр хэтынущ выставкэми, къеблагъэ жесӏэну звонить хузощӏ къытфехри, дызэ- дызэщӏэж, э, дызопсалъэри. Мыращ жызоӏэ, э, выставкэ Диӏэщ, Налчик. Уи анэм и пшынэр хэтынщу къезгъэблэгъэнурат, жызори, ну, ӏэхъуэтегъэкӏейуэ, Тхьэ сэ ауэдэ зэман симыӏэ ахэм сыкӏуэну, жеӏэ. Ар зыри къыщӏызгъукъым а зэрыщытым уэдабзэу. Абати, моуэ фӏэщ хъун. Псори иджыри къэс щӏащӏэсщӏа сыдж пӏумэу хар бжей зыгуэрей хуэхаӏэу. Узыншэу щытӏ, а кӏэмкӏи семыдаӏуэу теслъхьэжати, занщӏэу телефоныр. Иджы абы и ягъэкӏэ зыми я хъыбар язгъэщӏакъымэ. Фыкъакӏуэ жысӏэу. Абы иужь гукъыдэж сиӏэжакъым мыдрейхэм яхуэсщӏыну. Нтӏэ псоми а списокыми сӏыгът я телефони, ауэ абы иужь, абы занщӏэу сщӏигъэху куэд къаруушхуэ сӏихри, зыми хъыбар езгъэщӏэжакъым. Иджы, мис, мыбы илъэс пщыкӏуз дэкӏауэ а Мис мы пшынэхэм, пшынэ плӏыщӏым нэсыр къыздикӏар дощӏэ мыбы, унагъуэкӏэ, нэгъуэщӏкӏэ. Мы пшынэ плӏыщӏым жыхуэсӏэм щыщу пшынитӏ къыдатауэ хэтщ, къызатауэ. Къезгъэблэгъэну яхуэсщӏын щӏэздза мо телефонхэм, илъэс пщыкӏуз, илъэс пщыкӏутӏ, илъэс пщыкӏущ ипэ къызата телефонхэм, зы телефон лажьэу хэткъым. Зы телефон лажьэтэкъым ар. Зы цӏыхум хъыбар схуегъэщӏакъым, зыри згъуэтыжакъым. Ауэ зыхахмэ, сэ сщӏэмыгъуэрэ, мис мазитӏкӏэ екӏуэкӏынущи.
Къакӏуэу ялъагъумэ, си гуапэ хъунут. Ди анэшхуэ и пшынэ, атӏэ ди анэ и пшынэ жаӏэрэ ауэду. Хъыбар зиӏэ пшынэ хэтхэщ.
Уа, Алан, къызэрыщӏэкӏымкӏэ, мыр щӏызыхуэпхьэсыр пшынэр фӏыуэ зэрыплъагъу къудейраӏым. Зыгуэрэ хуэмеижу зэрыщыӏэр уигу къызэреуэ къудейр, абы ар зэрихьэнукъым мыр сэ къасщтэ зезымыхьэм жыхуэпӏэу, и нэхъыбэр ауэдэ щӏыкӏэу зыхуэхьэса хъуагъэххэщ къызэрыщӏэкӏымкӏэ.
Жан мыбы выставкэм деж щыжаӏа. Сом гуэр къысхуищӏын хызолъхьэ, капиталовложение сыт щӏыжаӏэм уэдэ гуэру мыр щытынкӏэ зы ӏэмал иӏэкъымэ. Гъуаплъэ къэщэхуи гъэтӏылъи нэхъ фейдэ къыпхуищӏыну, дыжьын къэщэхуи гъэтӏылъи нэхъ фейдэ къыпхуищӏыну, сэ сферэ сызыхэтым теухуауэ сщӏэри. Мыбы зыгуэр зэманым къищӏыжын нэгъуэщӏын жысӏэу мыбы ахъшэ хэслъхьакъым. Сэ нэгъуэщӏ гуэрхэр зыхузохьэс нэгъуэщӏ коллекцэ темэ сиӏэхэщ. Угузавэмэ узэпхъуэ хъун сытым ауэду, ауэ мыр, мы пшынэр зэрекӏуэтэкӏар, ар Сэ къэсщӏэжхэм си сабиигъуэм мыуэ апхуэдизкӏэ хэтщ мыри, фӏыуэ слъагъуу щыта я дяпэ ищахэм я напэр сигу къызэрыкӏым хуэдэу, сигу къызэрихьэм хуэдэу, я псалъэкӏэр сигу къызэрихьэм хуэдабзэу, мыбы и псалъэкӏэри, мы пшынэм и бзэри ауэдэу ахэм яхэт дыдэу къызолъытэ. Тобэ, пшынэм сыӏуплъэмэ, ахэр слъэгъуауэ къысщохъу, ӏэмал имыӏэу ахэм, ахэм я макъыр зыхэсхамэ, ахэр къыздэфу сэ срихьэлӏа зэман Мы пшынэ цӏыкӏур екӏуэтэкӏауэ мыдрей синтезаторри къежьауэ, синтезаторым бгъэдэту мыдрей пшынэ иджыпсту щыӏэ пшынэ, иджыпсту щыӏэ пшынауэ нэхъ пшынауэ ӏэзэ жытӏын, ӏэзэ жытӏынущ, сыт щхьэ жыпӏэмэ, хуабжьу зиубгъуа пшынэм, хуабжьу зиужьа пшынэм, нобэ щыӏэ пшынэм. Нтӏэ, джэгум Иджырей пшынэ жытӏын, иджырей пшынауэхэри хэту, нэхъ лӏыжьыӏуэхэм фэ щывгъэтыт зэ, модэ Гуэщхъагъ евгъауэт жаӏэу, Лидэ евгъауэт жаӏэрэ абдей нтӏэ, денэшхуэ шыпхъухэр нтӏэ, ахэр, мохэр пшынэр ягъэтӏылъурэ тӏэкӏу ӏэджэ ӏукӏуэту, мис модей тетщ я сурэт а жыхуэсӏахэм, зи цӏэр къисӏуахэм, ахэр еуэу, нэхъыжьхэр къафэу, ахэр си нэгу щӏэтщ, ар си тхьэкӏумэм илъщ. Дауэ ар зэрыхэпхыну уи гъащӏэр? Фэ фи нэхъыжьхэр еуэу щытащ хуабжьу пшынэ къызэрызгурыӏуамкӏэ.
Пшынэ хэмыту зыри ӏуэхуи зэфӏэкӏтэкъым нэгъуэщӏхэм. Сыт щыгъуи дыхэтт абы. Нтӏэ, зи гугъу пщӏым фэри фи нэхъыжьхэм къащӏэна пшынэ хэту къыщӏэкӏынщ мыбы. Хьэмэ хэмытрэ? А зы хъыбар гъэщӏэгъуэн ауэ жысӏыжыну ухуей абы? Сыхуейщ. Сэ си унагъуэм къыщӏэнауэ пшынэ мыбы хэткъым, ауэ а пшынэри щӏыхэмытым щхьэусыгъуэ гуэр иӏэщ. Иджы ди ипэм бощӏэж мыӏэрысэ ешажьэр хуабжьу щыӏэу щыта? Нтӏэ, псом хуэмыдэу Бахъсэн. Бахъсэн, Бахъсэн, нтӏэ, Ислъэмей. Тхьэм и фӏыщӏэкӏэ мыӏэрысэр къыщохъу сыт щыгъуи ди щӏыпӏэм. Арати, ди адэшхуэм гуп хъухэу мыӏэрысэ ирашэжьауэ мыдэ Сыбырым адэ а нэхъ.

чысэшхуэм дэлъу, Къыщӏэгъувэ, жери дедэшхуэм дей къыщӏигъува. Къыщӏигъувэри, абы иужь иджыри тхьэмахуищ щыӏа, лӏыжьым къигъэзэжакъым. Губгъуэм къизнэнкъым, жери дедэшхуэм баяныр къыздишауэ щыта унэм. Иджы абы тетыр баяным и ижьыр урыс пшынэт-тӏэ, а хъурей щӏыӏу Щӏыӏу хъурей зытетырати, еуэри ди анэшхуэм Хьэтӏохъущыкъуей Афэщӏагъуэ Ӏэмырбий нетӏэ зыхуэсӏам дей ехь пшынэри, адыгэ ӏэпэ трелъхьэ Ӏэмырбийм. Адыгэ ӏэпэ трелъхьэри, ди ахэм уэду мыдрейр къикӏт, мыдрейр гъуагъуэ екӏу тетт сэмэгумкӏэ. Мыдрей ӏэпэр сытми адыгэ ӏэпэ ящӏри, пшынэ ехьэжьа мэхъу, пшынэ ехьэжьар. Ди адэшхуэр абы къыдыхьэжамэ, тӏэкӏу щысауэ сыту къыдыхьэжамэ, сэ сымыпсэлъэфу мыр жысӏэу ӏэпэкӏэ згъэлъагъуэу щӏэздзат а пшынэм щхьа. Къыщӏезгъэлъэфрэ абдей тӏэкӏу моу мобы ӏэкӏэ зэгуишу сэ теспӏытӏу, ӏэкӏэ дэрэ ди адэшхуэм зэгуишу сэ теспӏытӏу, зыгуэр къикӏу ди гугъу. Ауэдэу екӏуэкӏмэ, пшынэр мокӏэ къыщӏэднэм, мокӏэ къиднэм, сэри тӏэкӏу къеслъэфэкӏын щӏэздза нэужь, сэ си ягъэкӏэ пшынэр ди дей щыкӏуэдыжа ӏуэхущ а пшынэр. Къэсакъым а пшынэ. Ар хэтамэ, нобэ нэхъ фӏы дыдэу слъагъуу си коллекцием щытмэ. Кӏэ ептащ пшынэм, зыри мыхъуну. Пшынэр кӏуэдыжа, дауэду кӏуэдами, кӏуэда пшынэр. Нэхъ пасэ дыдэу илъэсищэм щӏигъуа пшынэ хэтщ, жаӏэурэ мы гъэлъэгъуапӏэм теухуауэ хэт сыт итхыжами, ар нэхъ къыхагъэщ зэпытурэ екӏуэкӏа. Ярэби, ауэдизу гулъытэ зыхуащӏ пшынэм зы хъыбар гуэрэ къуэлъ Зы пшынэкъым а мыбы илъэсищэм щӏигъуауэ хэтыр. Пшынэ фӏыуэ нэхъыбэ мэхъу мыбы илъэсищэм щӏигъуауэ. Мыбы а Столбов жиӏэу кӏахэмкӏэ щылэжьа а пшынащӏэхэм, абы и бынхэм ящӏах. Ахэр фӏыуэ революцием ипэ лэжьахэщ ахэр. Абы ящӏа пшынэ хэтхэщ мыбы. Столбов кӏахэмкӏэ щылэжьа Адыгэ пшынэ ищӏу. Мануфактурэ цӏыкӏущтын, ауэдэ цӏыкӏу ищӏауэ. Псом хуэмыдэу пшынэ, адыгэ пшынэм псомрэ нэхъыфӏу зыщӏу щытауэхэм ящыщу ябж Столбовыр. Столбовская гармошка жаӏэ. Иджы абы и сэмэгумкӏэ, гъуагъуэ лъэныкъуэмкӏэ штамп куэд иригъэуву щыта, тӏэкӏу къыхэгъэсыкӏауэ иту. Тхуми хыми хэтщ абы и пшыну, нэхъыбэр хэмытмэ хэтщ Столбовым ищӏауэ. Ахэм я макъри зыми ещхькъым. Ар щапхъэ жыхуэпӏын макъыу адыгэ пшынэмкӏэ нобэр къыздэсым щытщ абы и макъыр. Абы и ӏукӏэр пщӏыну зебгъэсэжын хуейуэ ауэду щытщ нобэр. Зы лӏыжь Гумкъалэ дэсу щыта пшынэ ищӏу. Иджы а лӏыжьым и къуитӏри пшынащӏэу иригъэсат, пшынэ ящӏу. Зым Ваня и цӏэт, зым Иван и цӏэт. Тӏури зы пщӏантӏэ дэст, унэ зырыз щӏэсу, тӏуми зэ, тӏури зэпсалъэтэкъым и къуитӏыр, лӏыжьыр лӏа нэужь, икӏи зыкӏэлъыкӏуэтэкъым. Тӏуми пшынэ ящӏт. И тӏуми пшынэр Къэбэрдейм хуащӏурат. Мыбыкӏэ кӏуэурэ къащтэ кърашурэ мыбдеж хэт ищэжу, хэт къащэхуу, ауэду къекӏуэкӏат. Абы. Ар иджыри лӏэщӏыгъуищ, лӏэщӏыгъуэ ипэ. Ауэ, хьэуэ, хьэуэ, ар зауэ нэужьт. Хэку зауэшхуэ нэужьи. И тӏур зауэ нэужь зэманхэрат, езы лӏыжьым зауэм ипи ищӏу щыта пшынэ, мыбыкӏэ къригъашэу. Абыхэм а унагъуэм къаӏэщӏэкӏа пшынэ зыбжани хэтщ мыбы. Ахэри къыбоцӏыху абы ящӏахэр, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, абы къизышу абыхэм я дей къищтэрэ мыбыкӏэ къишэрэ ищэжу зыщэжу щыта фызыжь ауэдэ срихьэлӏэжати. Абы сигъэлъагъут, мис мы пшынэхэр абы ящӏауэ щытащ, мис модэ зэращӏу щыта, модэ кӏэралъхьэу щыта, модэ ирахьэлӏэу щыта, модэ. Мис модэ пшынэ удзыфэ цӏыкӏу тетщ, мо Мыз Кӏулэ мыгъуэм ейуэ щытауэ. Иджы Дохъушыкъуей, иджы зауэр екӏуэкӏыу жи румынхэр дэкӏыжу, ягъуэту хъуар джэд ягъуэтми, къаз ягъуэтми, шэнт ягъуэтми, мы дуней псор ирадзау жи машинэм зы хъыджэбз цӏыкӏу пэщӏэувауэ гъыуэ Машинэм имыгъакӏуэу бгъэдэтщи, а Кӏулэ жыхуэсӏэр. Кӏулэ цӏыкӏуу, Кӏулэ цӏыкӏуу, хъыджэбз цӏыкӏуу машинэм пэщӏэувауэ, Мыр щӏэгъыр сыт? жери, жи зы немыцэ офицер щӏэупщӏащи, и пшынэр илъщ мыбы, жари щыжаӏэм, Къефтыж псынщӏэу, жери пшынэр кърадзыхыжри, мо пшынэ цӏыкӏур Кӏулэ къратыжауэ щыта. Ауэду хъыбар зиӏэхэм ящыщу а пшынэ цӏыкӏур хэтщ. Мис модей щхьэхуэу щыт пшынэ цӏыкӏур, абы и щӏыбагъымкӏэ гъуджэри кӏэрылъыжщ. Гъуджэ нтӏэ пшынауэхэм зэрызагъэщӏэращӏэу, мо иплъэрэ загъэщӏэращӏэу, загъэдахэу зэрыщытар. Ауэдэ куэд хэтщ нтӏэ гъуджэ, гъуджэр кӏэрылъу ерэ гъуджэр кӏэрымылъыжу, ауэ гъуджэр зэригъэубыдауэ щыта гъущӏ цӏыкӏухэр къэнауэ. Мыр Бислъэнейхэр я нысэ, Хьэцӏыкӏухэр япхъу Тамарэ жери, абы и пшынэу щыта. Езыми сыхуэзэжащ, езыри цӏыху щабэу, цӏыху дахэу, цӏыху гъэщӏэгъуэн гуэрт, ауэ сеуэжынукъым пшынэм афӏэкӏ жери, ауэдэу, ауэдэу къыхыхьауэ щыта ди коллекцэм. Иджы жан мы выставкэр щытщӏым щыгъуэ, мыбы мы пшынэхэм зэгуэпша нэужь сэ пщӏэрэ, мо и шэдыбжьым удэплъэмэ, псоми щэкӏ тешхауэ щытщ, щэкӏ. Пшынэкур. Пшынэкур, мис мо сурэтхэм еплъыт зэ. Мис мо мобыхэм къегъэлъагъуэ, мыхэр псори пшынэкущ. Мыбдеж къэдгъэлъэгъуащ щэкӏхэр зэрызэмыщхьыр. Пшынэм щхьа зыми ищӏу щытакъым а щэкӏыр. Щэкӏыр кӏуэрэ тыкуэным, а зэманым а лӏэужьыгъуэм цӏыхухэм къагъэсэбэпу, цӏыхухэм щатӏагъэу, е щыгъын, е нэгъуэщӏ зыгуэр къыхащӏыкӏыу тыкуэным щӏэлъу щыта фабрикэхэм ящӏу щыта модэ жытӏын, а зэманым модэ къекӏуэкӏам щыщу мы щэкӏхэм кӏэ долъагъу. Мис модей уеплъмэ, модей щэкӏ зытелъыр. Ар а зэманым щыӏа щэкӏщ. Мис мы пшынэхэм дашха щэкӏ дыдэу щэкӏыжьщ ахэр. щэкӏри дэнэ къипхыжа?
Ар э, мыр сигу илъу, мы выставкэм дей мы щэкӏыр язгъэлъэгъунщ жысӏэу сигу илъу, э, къэслъыхъуэу, сундук дэлъауэ нэгъуэщӏу мис апхуэдэу къэзгъуэтыжа щэкӏщ абдей телъхэр. Тӏэкӏуи нэхъыбэ мэхъу, псори э, техуэнтэкъым, жыдэи тӏэкӏу. Ауэ моу ялъэгъун щхьа зыбжанэ къэтхьауэ? Мис моу дэ мыращ атӏагъуэу щыта зэманым. Мис дэ плъэцӏэ? Плъыжь нэхъыбэу дэлъыр. Е галстукыпхъэ, пионер галстукыпхъэ, е, ну, щэкӏ плъыжьу куэду щыта Советскэ Союзым. Щэкӏ плъыжь пэрыхьэту щытати, плъыжьу куэд хэтщ. Абы къикӏкъым пшынэкур дэббзэн хуей щэкӏ щымыӏауэ. Абы къикӏыр Пшынэ зыщӏым игъуэтыр, къыхуегъэзэгъыр къригъэзэгът.
Нтӏэ, игъуэтра. Ауэ пшынэ фабричнэ Европэм къикӏ жыхуэтӏэхэри зы гъэщӏэгъуэн гуэр дэшхауэ щыткъым абыи. Абыхэми атлас хэкӏ гуэр, данэ хэкӏ гуэрхэр ауэдэу щытыращ. Тӏэкӏу нэхъ быдэми щытми, ауэ.
Пшынэкум ибза щэкӏ лӏэужьыгъуэм зыгуэркӏэ елъыта хъурэ и ӏукӏэр? Хьэуэ. Зыкӏи елъытакъым.
Пшынэ щеуэкӏэ моуэ нэщӏу щымыту моуэ плъагъуэр. Абыи дахагъэ зэрыхалъхьэн иужь итащ.
Еу, Алан, адыгэ пшынэ, адыгэ пшынэ жаӏэ. Адыгэ пшынэ жаӏэ щхьэкӏэ ди деӏым къыщежьар, дэраӏым къэзыгупсысар пэжщ. Зэманыр кӏуэ пэтрэ къаӏэрыхьа иужькӏэ езым я ӏукӏэ гуэрэ, езым я еуэкӏэ гуэрэ щхьэхуэу къэунэхужагъэххэщ. Ауэ уэри ущыпсалъэ адыгэ пшынэ жыбоӏэри къыхыбогъахуэ. Щхьэ жыпӏэрэ апхуэдэу дызэрымейр пщӏэ пэтрэ?
Уей дызэрымейри къыздикӏари къызэрыкӏуари абы сэ ауэдиз илъэсым зэзгъэщӏам икӏи сощӏэм. Ауэ мы дэ нобэ тлъагъу пшынэ мыдей тетыракъым япэ къэкӏуа. Пшынэр тӏэу къэкӏуа. Мы дызэрыс къэралым тӏэу къихьа пшынэр. Мыр Китайм къикӏауэ жаӏэ. Япэ дыдэу Китайм къизышар немыцэ-австрийскэ инженер Санкт-Петербург дэсу щылажьэу щыпсэуэ. Абыхэм мыр мобыкӏэ яшэ, Европэм яшэ. Абы езым я хэлъхьэкӏэ гуэр иратыжри, абы къикӏри мыбы къихьэжа. Иджы япэщӏыкӏэ Европэм къокӏри Урысейм къохьэ. Япэ къихьа пшынэр хъурейуэ зы ряд екӏуэкӏыу, Ижьырабгъумкӏэ Венский строй жыхуаӏэм хуэдэу сэ пщӏэрэ, щызэгуэпшкӏэ зы макъ ищӏу, щызэгуэпшэжкӏэ нэгъуэщӏ макъ ищӏу, апхуэдабзу и гъуагъуэм, щызэгуэпшкӏэ зы макъ ищӏу, къыщызэгуэпшэжкӏэ зы макъ ищӏу, Венский стройкӏэ зэджэ пшынэр, мыдей зауэр екӏуэкӏыу иджыри къокӏуэ а пшынэр. Мыдей зауэр екӏуэкӏыу къокӏуэри, мо Урысей лъэныкъуэмкӏэ пшынэр къыщамыщту, дыдекӏэ къокӏуэри адыгэм къащтэ пшынэр.
Адыгэм и закъуэ къэзыщтэ? Адыгэм къащтэ. Мыбы сыт къыщемыкӏуэкӏми, а пшынэри, мы пшынэри япэ къэзыщтари, модизу зезгъэужьари адыгэра. Абы шэч къытомыхьэ. Иджы а Венский строй нетӏэ жыхуэсӏа пшынэ цӏыкӏур къащтауэ абы фӏэкӏа ямыцӏыхуу куэд икӏа Абы мыр ямылъэгъуауэ иджыри, мы пшынэ нобэ дызытепсэлъыхь мыдей тетыр ямылъэгъуауэ ар здраха. Еуэри. Адыгэ куэд Тыркумкӏэ кӏуэми, нэмыщӏ щӏыпӏэкӏэ кӏуэми. Дэнкӏэ кӏуэми зыдрахащ а пшынэр, я мыр ямыцӏыхуу. Абы уеблэмэ иджыри урыс пшынэкӏэ еджэ а лъэныкъуэм яӏэщ. Урыс пшынэкӏэ йоджэхэ мы пшынэр, мис мыдэ нобэ адыгэ пшынэкӏэ дызэджэм. Еуэри а пшынэр лъэ быдэкӏэ щыувын щӏидзауэ мы цӏыкӏур къокӏуэ, мис нобэ тлъагъур. Мыбы и ӏэпэ ижьыр, мис нобэ зэрытлъагъум уэду, хроматический строй, ауэ сэмэгу и гъуагъуэ венский строй жыхуэтӏэм хуэдабзэ тетщ, пшэмэ зы макъ, къэпшэжмэ зы нэгъуэщӏ макъ ищӏу. Еуэри мыбы мо дыдей тцӏыху, абы и пэ къэкӏуа пшынэ цӏыкӏур ирегъэкӏуэтэкӏри, мыр лъэбыдэкӏэ щоув. Мы къыздикӏар?
Мы къыздикӏар урысымкӏэ къикӏащ. Мыдэ тлъагъу формэр нобэ иджыри мыбы тӏэкӏу, мис ар нетӏэ жыхуэтӏа, теплъэкӏэ тӏэкӏу щхьэщыкӏыу, ауэ тэтэрхэм зэрахьэ. Дэ ди пшынэр нэгъуэщӏ теплъэ тӏэкӏу нэгъуэщӏ теплъэ иӏыгъыу Поволжьем ӏус. Абдей тэтэрхэм зэрахьэ, мыкӏэ мыбы вяткэкӏэ йоджэ. Вяткэкӏэ йоджэ мис мы теплъэм, мыуэду щытым. Ауэ иджы къокӏуэ дыдей, модрей пшынэри ирегъэкӏуэтэкӏ, шыкӏэпшынэри ирегъэкӏуэтэкӏ, къамылри ирегъэкӏуэтэкӏ, аудиз илъэскӏэ къыддэгъуэгурыкӏуа хьэпшыпу хъуар ирегъэкӏуэтэкӏри мыр лъэбыдэкӏэ щоув. Аудиз илъэсым адыгэбзэр зэригъэщӏа жыпӏэмэ, зэригъэщӏащ. Аудиз илъэсым адыгэ гупсысэкӏэ зыригъэщӏа жыпӏэмэ уей зыригъэщӏам, уей къытехьам, ди гупсысэми къытехьам, ди псэукӏэми, ди зэхэтыкӏэми, ди бзэми къытехьащ. Дауэ мыбы щхьа адыгэ пшынэ зэрыжумыӏэну? Нтӏэ, сыт хуэдэ пшынэ? Мыбы къигъэлъагъуэ сыт? Мыбы нэхъ нэхъыбэ пшынэ иджыри хэлъщ, цӏыхум яӏыгъщ. Цӏыху цӏыкӏум унагъуэхэм илъщ. Зэрахьэж яхъумэж. Нтӏэ, псори ауэдэу дыхуейкъым жаӏэу ауэдэу хыфӏадзэжу щыӏэми, хэт и фэеплъу тету уэи ӏэджэми зэрахьэ, фӏыгъуэ къахуищӏэ, ди анэшхуэм ея, нэгъуэщӏа жаӏэу мис ауэдэу. Нэхъыбэ щыӏэщ. Иджы ухуоплъэри, хэт ауэдиз пшынэжь дей щыбгъуэтыну? Пшынэщӏэм и гугъу тщӏыкъым, пшынэщӏэм ауэдэ, сэ сыдейкӏэ ауэдиз мыхьэнэ щиӏэкъым. Пшынэщӏэр сом еплъыкӏыу уеплъынура? Къэпщэхун пщэжын уеуэн къэбгъэсэбэпын нэгъуэщӏын. Ауэ удыхоплъэри, хэт дей щыбгъуэтыну модиз пшынэжь? Зыпӏи щыбгъуэтынукъым. Кӏахэм щыбгъуэтыну? Дыдейм щыбгъуэтыну. Нэмыщӏ зыгуэрым ихъумауэ сэ сщӏэ.
Адрейхэр псори нэхъыбэм зауэ нэужьым къекӏуэкӏа пшынэ хъужа. Абы къегъэлъагъуэ. Яӏауэ щытамэ, зыгуэри яхъумауэ щытынут. Зыгуэри къыкъуэкӏыжынут.
Пшынэр щызыхуэпхьэскӏэ, щынэгъуэщӏкӏэ, мобыкӏи ущӏоупщӏэ, мыбыкӏи хъыбар къокӏ, мокӏи уахохьэ, мыкӏи уахокӏ, ауэ щыхъукӏи, абы и ӏуэху зыӏутыр уощӏэ.
Пшынэжьым и ӏуэхур си гъащӏэм пхухэмыхын зы ӏыхьу ауду къыхэзэрыхьау къокӏуэкӏри, сэ пщӏэрэ, сэ сыхуей-сыхуэмейми, Зыхызох солъагъу къекӏуэкӏым. Сыкӏэлъоплъ къекӏуэкӏым. Къуажэмкӏэ мыкӏэ ди гъунэгъуу абдежкӏэ Ныхьэ Хьэлимэт. Абы пшынэ Пшынэ ехьэжьа иӏэт. Хьэлимэт пшынэм езыри еуэжтэкъым, пшынэри кърихьэжьэжтэкъым лӏэныгъэ яӏэу. Иджы пшынэр кърихьэхт ди анэшхуэм де. Розэ, кхъа, пшынэ тӏэкӏу зэрыгъэшх пшынэр зэӏохьэ, жиӏэти. Хъунщ, Хьэлимэт, жиӏэти, Хьэлимэт щӏэкӏыжмэ, Кхъыӏэ, Хьэлимэт, уэ нэхъ ӏуэху мащӏэ сиӏэу ара сэ пшынэ Зэзгъэшхыу сыщысыну, жиӏэти, пшынэр шкафым дигъувэт. Шкафым зыри щӏэмысым дей сэ къыдэсхти, мо пшынэжьыр зэзгъэшхт, сфӏэфӏт, си гуми си псэми зигъэнщӏтэкъым мо пшынэжьым щхьэ. Ара ауду пшынэ сехъуапсэу, пшынэ си нэ къикӏыу екӏуэкӏыурэ си анэм пшынэ иджы щыӏэм хуэдэ гъэпщкӏуауэ си адэм имыщӏэу пшынэ ехьэжьа къысхуищэхуауэ щыта, гъуэлъыпӏэ лъабжьэкӏэ зетхьу, абыкӏэ нэхъыбэу зезгъэсэжа, абыкӏэ си адэм фӏэфӏтэкъым. Сеуэну, зэзгъэщӏэну уеблэмэ. ӏэщӏагъэ схуэхъункӏэ е шынэрэ диэрэ. Япэм щыӏар цӏыхубз пшынауэт Цӏыхубз пш, нэхъыбэу. Къэбэрдеймкӏэ цӏыхубз пшынауэ, кӏахэмкӏэ цӏыхухъу пшынауэ. Ауду щыта. Мыкӏэ Хьэлимэт и пшынэри езы Хьэлимэт дей нэхъ ин сыхъуауэ къэсщэхужауэ ари хэтщ. Ари хэтщ. Нтӏэ, нтӏэ хэтщ пшынэ. дахэ дыдэми си къудей куэдщ.
Пшынауэм пщӏэ иӏэу щытауэ пӏэрэ а зэманым ӏэван дауэ уеплърэ?
Нобэкӏэ уеплъмэ, Жан, нобэ пшынауэм пщӏэ нэмыс яӏэмэ, пшынауэм нобэ мыбы зыру зэрыпсэун къыхахыфмэ, сом къралэжьыф щытын ауэду.
Япэм ауэду щытакъым. Нобэ ар хэмыту хъуӏыми, нобэ теухуауэ пщӏэ нэмыс ипэм щыӏа пшынауэм яӏауэ сэ схужыӏэнкъым. Пщӏэ нэмыс дауэду иджы елъыдз ар зэрыжыпӏэнур? Пщӏэ нэмыс сом бжыгъэкӏэ, нтӏэ, сом бжыгъэкӏэ къэдмылъытэмэ, уей пщӏэ нэмыс яӏам фӏыуи ялъагъуу щытам, пшынауэхэр, пшынауэ хэмытмэ, адэ, хамэ къуажэ. Псы зыбжанэ зыпаупщӏрэ пшынауэ къашу щытам? Ауэ пшынауэ къаша нэху щыху цӏыхур зыгъэджэгуам гъуэмылэ хузэрамылъхьэжу. Иджы ипэ мис мы пшынэжьхэм уафыщӏ хуабжьу. Арати, куэщӏипхъуэ хуэдэу е зы напэӏэлъэщӏ, е зыгуэр къыдэфт жаӏэт. Нтӏэ, куэщӏипхъуэ хуэдэу моуэ зы напэӏэлъэщӏ гуэр, мо кӏэщӏалъхьэрэ пшынэр еуамэ, пшынауэр джэгур игъэджэгуамэ, хабзэу щыӏэт а куэщӏипхъуэр къыумыӏыхыжыну.

Къытезгъэзэжынщи, пщӏэ нэмыс яӏа, фӏыуэ ялъагъуу щыта, я цӏэр нобэрей пшынауэхэм нэхърэ нэхъ цӏэрыӏуу щыта жыпӏэмэ, щытащ. Мащӏэу зэрыщытам къыхэкӏыу, етӏуанэу. Мы пшынэжь щыӏахэм уеуэну куэдкӏэ нэхъ гугъущ иджыпсту щыӏэ пшынэхэм. Иджыпсту щыӏэ пшынэм уемыуэм хуэдэщ. Мы пшынэм уеуэм псэкӏэщ узэреуэнур. Псэкӏи къарукӏи ауэдизкӏэ я ӏэпэр языныкъуэхэм хьэлъэщ. И къару щӏэплъхьэн хуейуэ ауэдэу щытщ, иджыпсту щыӏэ пшынэм теухуауэ гугъуу щыта мыбыхэм уеуэну? Нтӏэ, къызыфӏэгъэщӏыт жэщ псом хьэгъуэлӏыгъуэ иризыхэбгъэту дэбгъэкӏыну ауэдэ пшынэкӏэ? Иджы мо сэмэгумкӏэ укъеплъмэ, уэзджынэ цӏыкӏу гуэрхэр кӏэрытщ, плъагъурэ? Ае, нтӏэ.
А уэзджынэр нэхъ иужьым къэкӏуа пшынэхэм ауэ кӏэрылъурэ, ауэ ипэ къэкӏуа пшынэхэм зы къэмынэм мэлажьэ. Мис мы сэмэгумкӏэ гъуагъуэ лъэныкъуэмкӏэ тепӏытӏэмэ, уэзджынэ макъыр ищӏу. Пшынауэ щезэшам де уэзджынэ макъыр иутӏыпщти, джэгур зыпимыудын щхьа. А къафитӏым и ужь цӏыхур къызэрытемыхьэнур ящӏэу, тӏэкӏу пшынауэм зэрызигъэпсэхунур ящӏэу, ауэду а уэзджынэ макъ цӏыкӏумкӏэ хъыбар яригъэщӏэфт джэгур зытекӏуэкӏым. Иджыпсту щыӏэ пшынауэхэм ӏэзэ яхэт жыпӏэмэ, уэ яхэт. Уэ игъащӏэм димыӏауэ диӏэ пшынауэ ӏэзэ. Иджыпсту щӏэныгъэ щӏэныгъэ зрагъэгъуэтауэ, Дауэ къызэбжесӏэну? Я сэ мохьэ згъэпудыну сыхуейкъым, бжызоӏи мохьэ пхуэгъэпудынукъым. Ахьэ пшынэ гугъуу еуа, а зэман къыщекӏуэкӏами, ауэду цӏэрыӏуэу щӏэхъуа икӏи мащӏэхьэт. Улыг езым я техникэ ехьэжьа яӏыжам, ауэ куэдкӏэ нэхъ пшынауэ ехьэжьа куэд диӏэщ иджыпсту. Куэдкӏэ.
Ар япэм диӏар мащӏэу иджы куэд щӏэхъуам и щхьэусыгъуэр сыт пӏэрэ, дауэ уеплърэ? Гуащэкъарэ мыгъуэм жиӏэу срихьэлӏат. Хьэм, хьэм нывэкӏэ уеуэмэ, пшынауэ утохуэ. Пшынауэ куэд хъуащ, уигуи уи пси хагъахъуу. Ар пщӏыкъым, тӏощӏкъым, нэхъыбэу диӏэщ абы пшынауэ ехьэжьа куэд. Уэ пшынэр хуабжьу фӏыуэ зэрыплъагъур хэт и дежкӏи гурыӏуэгъуэ хъуагъэххэщ. Ауэ, мыуэдэ зы пшынэ къащтэрэ мыбы зыгуэрэ еуэн щӏедзэрэ, нобэ щыӏэ пшынэ къащтэрэ абы зыгуэрэ еуэн щӏедзэрэ, дар нэхъ къэпщтэн, дар уэ нэхъ уфӏэфӏ. Сэ тӏури сфӏэфӏщ, тӏури си псэм хэлъщ. Мобы иджы щыӏэ пшынэм си иджырей еплъыкӏэр деӏыгъ. Си. Нобэ къекӏуэкӏыкӏэр егъэдахэ. Мо пшынэжьым еуэмэ, жеижа жыхуэпӏын лъым хэт зыгуэрхэр къегъэушыж, абы ар къызыдекӏуэкӏа цӏыхухэр си нэгу къыщӏегъэувэж, нобэ дымыгъуэтыж ӏэфӏыр моуэ зыгуэру си гум, си псэм. Къытрелъхьэ, уэ езыр егупсыс. Зырызу жытӏын, зы жылэ псо, зы къуажэ псо, зы пшынэ фӏэкӏа щыдэмылъа щыӏэ зэман, зы пшынауэ фӏэкӏа щыдэмыса, щыдэмысыха щыӏэ пшынауэ, жылэ псом, нэхъ хамэ жылэ кӏуэрэ кърашу. Атӏэ иджы уи нэгу къыщӏэгъэхьэт уэ мы пшынэжьхэм япэ къафэу ялъэгъуар. иужьрей уджу ялъэгъуар. Тобэ.
Мы пшынэжьхэм цӏыху зыхэтыкӏыу, цӏыху гуфӏэгъуэу, цӏыху гузэвэгъуэу нобэ къыбжаӏэжыфынур икӏи пхуэтхынукъым, икӏи уи фӏэщи мыхъункӏэрэ хъуну ауэдэ зыгуэру щытщ.
Гъэщӏэгъуэн дыдэу зы ӏуэхугъуэ. Гъэлъэгъуапӏэр щызэӏуах, къызэгъэпэщакӏуэхэм щыӏэжыххэуи ямыщӏэу, япэ дыдэу иджыри минрэ щибгъурэ тхущӏрэ еханэ гъэм Мэмэт Мухьэмэд иригъэщӏауэ щыта пшынэр къыкъуэкӏыжащ. Дуней гуфӏэгъуэр яӏэу ар музейм и лэжьакӏуэхэм гъэлъэгъуапӏэм хагъэзэгъэжу дрихьэлӏащ. Пшынэр музейм къэзыхьар Мэмэтым ипхъу Мадинэщ. Къызэрыщӏэкӏымкӏэ, хуабжьу мыхьэнэшхуэ зиӏэ пшынэщ мыр. Сыту жыпӏэмэ, ди нобэрей пшынауэхэм яӏэщӏэлъ пшынэхэр къызытекӏыжар мыращ. Абы шестидесятым Газдановым къигупсысауэ жаӏэри, патент къраха. Астинэ. Мы пшынэр щыӏыжу сщӏакъым сэ. Мыр щыӏыжу тщӏауэ щытамэ, псори аннулировать тхуэщӏынут. Гъэщӏэгъуэн? Ауэ иджыри хъыбар зыхэвэзгъэхыжын сэ мы пшынэм. Ам жиӏэмэ.